ndị egbu ọ anyị na-achọ ebe nje ka nmasị mụọ na o nwe ndị n'ebe ahụ kwesị na wee ejide m wee tie m tie m tie m tie m isi ebe akwa m niile ma ị gaghị ihe m ana m ọha ncha niile Anagodo n'ime. Anagodo n'ime. Anagodo n'ime. ya dịkwa olu ngwa na onwe gị ka ị gaba nweta rooms for nsị hia rooms for nsị ị rapụ rooms for nsị hia eje nyụọ nsị ị gaba ọfịa can you imagine anyị nwere rooms for nsị hia abịa gwuo okpo Adukwu ugogbo m nke ị na-ekirizi onwe gị na ugogbo a ọ na ọ dịrọzi nke dị n'ime ụnọ nne ugogbo a nọ n'ime o pere mpe fọ na nke a na ebe a o toro ogologo buo ibu ọ ya na-abata m ya mee m ji nọrọ ebe a na-eneta onwe m ihe ntakịrị mm. Adukwu so ị chọrọ ị na-ekiri onwe gị na ugogbo a eh. igwe kwụsa ka iwe dị mhm. eh? Eh, ka m jụkene gị abacha a niile ị na-agwọ ka ebe ị na-ebu ya na-eje nne m na-ebugara ọyị m nwoke ọyị gị nwoke mm. kee ọyị gị nwoke nke nwa ọ nke gara mba ka ị na-ebugara ya ọkwa ah. Emeka mm, o nwere aha a na-adị akpọ ya ọ bụ okporoto ka ọ bụ okporoko nke a ya na nwatakịrị mere ọkpa ka anyị ma amaghị ihe ka ị na-ekwudị mkpọrụ ndịrị mmadụ akpọtasị gị n'ọgọ gị nwoke i kweru maka ya nwanne anyị sọ ya ka m na-afụ ebe a ma biko m na-eje fụ Emeka ma Emeka nwere ego obere oge na mgbọrị ya bịa ifia Adukwu ama m mm. ọyọyọ nwa mm, ị ma na mma gị chọrọ onye ji ego

iwu ọjọọ ya eme ihe ụra eme anwere ike ma onwere ike mbe kwere ogwu kwere ogwu kwere e, mbe kwere ogwu kwere ogwu na-edukwa onwe gị n'ugo n'ebe dị kwere ịkpọkọrọ m ụjọ na-atụkwa gị iwu kwuru egwu n'anya mana ka m jụkene lio amị

Adaugo Adaugo kee nke ị na-aga ụnọ okirikiri ị gbago agbago ị gbada agbada na-aga ka fada enwe bara iji o nwe ihe mere nụ ama m ka ahụ dị m adị ọ dịghị n'ọnwa ole kemgbe Chikwu enweta nwa m a kemgbe nwa ji wee pụọ anyị anụbeghị onu e. ama m sị na ọ dịkwa mma ma o nwee ihe mee m teta n'ụtụtụ ahụ na-agbakasị m sị ka m kpagharịtụ ka m ma na m ga-enwetatụ onwe o wee bụrụ ihe banyere nwa ka ị na-eche ka ị na-echegburu onwe gị banyere nwatakịrị pụrụ apụ mesapụ ahụ ya na ụmụaka ibe e na-ekwere oyoyo i wee nọrọ ebe a na-asụ onwe gị akwụ eh? ị hụgo ihe ahụ efugo mechaa dị ka ya sị na mere ekwuka ebe onye tụkwasịrị obi ga na-esi anwụ ya anwụ hapụ ife ahụ rapụ ife ahụ a mụgo nwa amụ ya na chi e o nwetara onwe ya ọ bụ na o nwetara onwe ya ị karịa efe ya onye abata kakwa mma ahụ dị ya maka o nwekwa ihe mee nwa m ga-egbukwa onwe m ọ wụ ị egbu onwe hmm. Adaugo ị na-egbu onwe gị

ị hụ ihe a na-ekwu mgbe ahụ ka anyị kụpado ihe a ka anyị kụpado ihe a ka anyị kụpado ya ndị oyibo ji sị na delay is dangerous ị sị mba ka i zutugoro ike nke ị mụrụ amụ ee na ebe a na-egbu gị mgbu na ebe a na-afụ gị ụfụ na nkewe nkewe nkwe na ọ zasịrị gị n'ukwu na ọ na-ekpo ya ya m wee sị gị hmm, na ihe a nwekwara ike ime ọ daa ahụ gbala elu ị sị na o nwere ihe na-eme kịta ọkwa ọ tachiene ọ tachiene kịta ọzọ ipu ka a ga-eji akpọpụ ya

ị ma na ị gbada maka ihe a ihe a achọkwa ka mmadụ Adaugo m meketa fụ gị na nwoke ọzọ e, egbuo m ụnụ naabọ maka Chukwu nwụsị bụla mba anyị egbuo m egbu ụnụ ya ụnụ naabọ ga-anwụrịrị nwa nwoke ọzọ waa gị mpara ụnụ naabọ ga-anwụ

mmanya abụrụ ya this mmanya is sweet very sweet sweet a fụ m gị n'anya nnọọ ụwa niile ma ego m ga na-eri ee jee ka je kpọọrọ m

ị na-ala na-ama ọsụ na-asụgbu nke ebe obi adịghị m mma ị ma ihe na-eri m nsị n'ahụ ị ma na o tego na anyị bịara obodo a and kamgbe ahụ amarọ m ka isi na anya ya adị ndị nọ na village nke na-ewutekarịcha m nke na-ataghị nke na-eli m ara amị m akwara bụ Amaka m Hmm? Amaka m amarọ m ka ọ ga-esi wee nọdụ kịta amarọ m na ọ hafụgo m ka ọ ka chọ m amarọ m Onye a bụ Amaka ịnwụ. Amaka m agwa gị maka ya

ị maara nke onwe ihe dị iche dị n'ahụ ịghọtaghị na iji nnukwu nke anyị were wee na-eme gị anyị hmm. ọdụ nke onwe ihe dị iche bata nna ụtacha ịchezi ihe na-eche echiche gawa vileji hmm.

nwoke ozi m n'o o chineke ekwekwala ka o nwee ihe mee otu nwa m nneọma enweghị ihe ga-eme ka okpo oche wụ ezi eziokwu aka m ụmụ oche bata ebe ọ gara na mba o nweghị ya ahụ nnekwu mmadụ nnekwu ihe emewezie ka anyị ọnụ chukwu ọ ga-adị ndị m ajụọ enwere ihe ka fọrọnụ ka m ga mee mba emechala m ihe niile m kwesịrị ime o ka ọ dịzie oge ọzọ ị bịa oke asị m ọ hụrụ akwa m sara na-edowadị Ungali kaldı. Ezi bu malı. Dönmesi. nke a ọchị ka ọhụrụ ga-ebikoro nne ndidi okporoto nwa m na-emeta ọyị amama aka nke akụkọ ga-eji asara m akwa biko igoche ebe agawa ebe m na-aga tupu ha abịa ịkpaba ọchị ebe a

ndị egbue ndị a ndị egbue ndị a nna ewe isite n'ụdị afịa gịnị ka ụnụ na-azụ ebe ahụ amaka papa mama hmm? ezigbo ego dịkwa na mba ahụ okwu ejere eje na akpataghị ego makwa nwa ọnwa abalị nọ na-enọ na mbenikere ka nne mana kedu ụdị afịa dị ife ahụ na-azụ i ji wee gogo moto buru moto nata n'ọnwa ịtọ nkịtị achọrọ m ịmara maka ụmụaka kịta egwu na-atụkwa m egwu m atụrụ anyị hmm? ahịa anyị na-azụ ahịa ndị ọcha na-akpọ import na export anyị na-ewebata na-ewefugakwa kedu maka onye gị na ya na-abụ nọ ebe a arụ ọ dịka hmm. nwoke ma ọ nọzikwa n'obodo a ka onye ee imbe ya na um, amaka m nọ mechie nọ n'ebe a na-ekwu okwu dị ndụ na-ekwu okwu nwa anwụ na i si n'obodo mepere emepe nata ị ka jekwume mbe ọ ka ị dị ka mbe ka ọ bụ ka ele ihe iji lee ihe ngị na ya ji akpa ma ọ bụ i si obodo mepere emepe mana ngị na ndị ọcha akpana nkata i jekwube amaka amaka emebigo ọ gwọtọziri agwọtọ na-arapụ arapụ nwa na-ehurigharị ya na obegharị akwa ọ kwanụ ndị ọ rapụ n'ụlọ eh? ịgbago na ọnwa ya ọnwa ya ọnụ cherapụkwara gị gbara jebe na nke be amaka jeni na ka ị fụ ndị ha na amaka na-ayị kịta ma nsị o ma oke o ma ọchịcha o ma ngwere nwa beziri wee pụọ tipụzie wee na-emezi mpụ o ruzio na anaba ya amaka nke m o ruzio na nwere onye amaka amazi asị mba o nwe onye gwara ya okwu ọ naghị eje ma nne ma agadi nwoke ma nke mbọsị ya bụ nwoke erugoro ahụ puku puku one nwoke chachara isi awọ ji mkpọ eje ọ na-adịba ka agbabụ m okorobịa n'ebe nwoke ahụ nna anyị rapụkene nwa na ọ bụrụ ya bụ mkpa m ị chọ ije fufe efufe amaka nke m ka ọ madalụ na ijego mbanata gbanwee ka mma na anụmanụ a bụ emeka ụkpọta abịa tiv ọfọ eketa ma onye kwukwu okwu jelu kelele ka ya na-agwa dị jelu a onye nwe ọnụ okwu kịta onye ewo ndị ọ na-asọ ndị ọpọchị na ọsị ya bụ abụ ma mmanụ n'obodo efu ọdụ mana ili ọsụkwa ịpụtazịa ilie

ekiri ekiri ịgbara otu a ịdị oke ịdị agadi ihe ji mmụ ma aga na mba na nga mba na mba akpata ego

ka anyị jee ebe ya nọ ebe jụrụ ya ya oke nwe onye ihe bụ eji m ezigbo ego bata ọmụ ọgwụkpụ ego ntụchacha arụ ntụchacha arụ gaa si n'ụlọ obodo bụ a na-asụ ọgwụkwụ amaka anụ ada nwanyị ada m ya ụfọdụ tụbara nne ya ụlọ ee ana m elegharị anya ada nwaanyị enwere ihe m chọrọ ka m gwa gị ọ kwa ịma nwata nke a na-achọ gị na-abịa ebe a nke olekwa ịma nke ọnụ ya na-abụ nke a na-abakarị gị okporoto nwa ọyị nwoke ndụka ịma na ọ kịta ka anyị ga-erite uru n'aka nwatakịrị ahụ gee ntị ọfụma enwekwana ihe ọbụla ị ga-eme ga-eme ka unu na ya na abụọ nwee nghọtahie ma ọ bụ esemokwu ọ kwa ị nụ ihe m na-agwa gị ya abụkwana nke m ji ntị m wee nụ maka na nne gị jere na nke ichie ndụka jee ebe ahụ jee kparịcha nwoke na-enwe ihe ọdọ mere ya mana amaara m na emecha na m ga-eje na nke e, ichie ndụka ọyi nwoke nrụ m ga-aga yọọ ya mana ọ ga-anabata ihe m gwara ya

ị na-achọ ịgwa m na ụmụ anọzi ụmụ mmadụ ọzọ ebe a n'ibi na anyị nwa nọ ebe a sef anyị wahụ ndị ọrụ nọ ebe a na-edozi ihe ebe a ị fugo iwe ọchị ebe a na a ka na-alụ ya alụ ọ wa nwa bụ ndị ọrụ nọzi ebe a o mma apụgo No, like get one woman wey wey dey sell market? That woman.

ọ bụ mmadụ ka o si n'aka obodo delechi m ọyị nwoke n'odumodu biko anọghị m n'ụlọ m wee lọta bịa nụ na nwunye m bịara be gị a sị na enweghị ihe nwunye m na-agwa gị oh. mụwa nụrụ ya ihe a wee wute m sị olee otu ọ ga-esi wee bụrụ na ebe nne na nwa na-eri ihe a sị weta ọkụ ka e lee ihu nne ka e lee ihu nwa oh. biko ọyị nwoke ndụka ọ wụ ihe m ji wee bịa sị gị gbaghara ọ kwa ị hụ ihe mụwa na-agabiga biko gbaghara biko mm, odumodu mụ na gị dị na mma ọyị m nwoke aka m agbaghara gị pịam pịam mana ihe mere na m aya agbaghara gị ụnyaahụ bụ na onye nọ n'ụlọ nọchitere anya onye pụrụ apụ onye pụrụ apụ jechitere ije onye nọ n'ụlọ ebe ọbụla ị na-eje ihe ọbụla nwunye gị kotere n'ụlọ ọ dị na-eche gị o tiri akị ekpoghị ichere akị aha ya dị na nkwume akị onye sichara nri abalị chi efo n'ụtụtụ ma o kpoghị ntụọra afa ya dị na nkwụ ọ dị ekporiri ntụọra hmm. nwoke na-eji idu n'ubu akwa ibe ya eh, maka na onye jere nwoke jee ebe mm, okorobịa ibe ya nwụrụ ọ idu n'ubu ka o ya eji akwa ya o necha anya o fee n'isi dụọ n'ubu ọ kwacha na ihe ọ ya akwa ya mana ka ọ dịwagoro maka nze ada awụ ibi anya anụ ewezụga ya mụ na ya aka imeju ihe afọ n'ụtụtụ eh, eh. maka na ihe m jiri kwuo okwu a bụ maka ụdị ihe nwunye gị gwara m ebe a ihe m na-agwa gị bụ na nwaanyị ọbụla nọ na di bịara kparịa gị akpara nwaanyị ahụ aka na di ya bata gị na ya chepụ ya ọ bụrụ nwoke na ibe ya eh, eh, ị gara iji mee ka ndị bụ nna na-eleta ụmụ ụmụ ha onye nwoke ihe mere nụ bụ na ee eh, ị mara mụ na gị dị na mma ekwetego m ekwetego m na nwa gị ga-alụ nwa m ikwetego ekwetego m mụnwa na m kwetere mụnwa na m kwetere ah, ihe m ji agwa gị ihe a bụ na ihe i jiri bịaba kịta na ọ bụ na ọ dị ka ya sị na ikuku mgbanwe ekuwego na be m na ọ nya ka i jiri wee bịaba ọ bụ ma ama m otu unu si chụọ nwa m ụkwụ ịta aja na be gị wee sị na ọ bata ụlọ esu jisie nye ụkwụrụ aka a na-egbu nke onye maka enweghị m ego a na-egbu nke onye enweghị mmadụ o gbuo were ije gbukwara na onye ji nne ji nna anya ị ma na oge ahụ ị hụ ya na-emekwado ị ma na ụwa atụgharị atụgharị hmm. eh, eh, ụwa gaa otu a ya gaa otu a hmm. eh. onye nwe taa abụghị ya nwe echi ị ma na ihe a dị ka ihe ndị oyibo na-akpọ fan ikuku o kusa ndị ndị a na-enwe aṅụrị eh. ndị ọ gbakọtara azụ a na-ebe ọsụsọ o kusakwa ndị ahụ enwe aṅụrị ndị o kuburu mgbe a na-asụ ọsụsọ ogbonna otu a ka ọ dị onye nwe taa abụghị ya nwe echi odumodu lakpuo hmm? Hmm. Hmm, dọọ nwunye ya aka na ntị maka na ebe mmadụ na-eje ala ka ọ na-eje atọ dọọ ya aka na ntị maka onye ọzọ ọ bụ maka mụwa ọ kwa maka onye ọzọ ihe o mere be m o mee ya be onye ọzọ okwu na ụka adaa unu ejebe jebe ebe e ji azịza azakọrọta onye ma na o nwere ebe e ji azịza azakọrọta ọkwa ọma hmm? Hmm. oge m ezuola eh? hmm, asị m ka ngwa nụ chekwa

anyị mara ahịa anyị na-azụ ahịa anyị na-azụ ọ naghị enye anyị efe kpọwụ na ị gbara gbaga agbaga gbara gbara agbara andụ anyị mụ na ya na-akpọbago m m bịaba m bịaba kezi ihe m na-eme mmeje na ihe m chọkwa ikwu kịta bụ i nenekwa ọ bụ na ebe anyị nọ adabasịrị ọla n'arụ ị rapụkwa ịnụ ọ bụrụ ị marọ ife i je-ekwu mechie ọnụ ọ ka mma na ọ nọ na-afụ anya karịa na ọ pụọ anwụfue n'ụzọ ọ bụrụ ị marọ ife i je-ekwu i mechie ọnụ ọ bata n'ụlọ kịta nọrọ bụbụrụ ị na-ekwu okwu ka onye isi adịrọ mma ọ bata n'ụlọ nọrọ kịta ụtụtụ na-ebi isi wee ego nke ọzọ ị sị na ọ gba gị ntama nke ọzọ ị sị ọ bụrụ na i debere nri na i debere nna gị i debere mama gị na o buru ya rie

ọ ya ka m sịrị ka m gwa unu ka unu mara amara maka ọ bụrụ echi niile m banye n'ụgbọala m dụwa kii unu asụ akịrị ebe na-eje ihe agbado n'ahịa ịnụgo n'ihe niile agwa anyị Chineke duba anyị nọ ije n'udo naa n'udo

ị fụrụ ife ahụ na-ekwu na onye nweta abụrụ ya nwa echi si anyị na nga bụ oyibo anaghị ọkwa na-ekwu ewu ga ahụ dịka ọ bụ na mbụ onye ọ karịa ka mma na ọ bụla nwunye gị soro nọrọ ebe a kịta ka kpọrọ kpọtọ gbaa n'ihu echi echi ndụ ka agụgụ gị amụ na gị na-abụghị ọyị ị na-ekwuzi otu ọ dịka nweziri okwu ọzọ na-abụrụ hapụ ụwa na-atụgharị atụgharị ọgụ na-agawakwanụ okwu ọga anyị ka anụzi ihe ya oge izu anyị nụ ma nụọ nke agba ọma mụọ anyị ekwenụ odumodu ọ bụkwarọ na mmadụ dinere onye be na-ewute m ị ma ihe na-ewute m nkata fa na-akpa mgbe fa nọ n'ime iba ya bụ nke ka ewute m maka ọ bụ na nwunye gị gara be m kparịa m bụ ihe bụ iwe na ọ bụ eleghị ihe o chebere eleghị ihe o bebere wee bee mma n'aka bịa na-atụ m aka ekpe o ji adọghị ebe a na-atụ ya n'iru ọ gwara gị sị ha kwọ aka kwọ aka mmiri na amarụ ije ọkpa ọ dị amarụ ka okwu ọnụ ihe mụnwa na-ekwu bụ na ọ ga-adị ka amaka na moto gara aga were were ihe chọba ihu ojii nsogbu adịghị ọhụ ma ọzọ nlọtawa

o goro ya taa o mgbe o mesie papa nsogbu adịrọ m latawa oge ọzọ achọrọ m gị nke gị na ya wụ ihe unu chere ọsọ kek ọnwụ ọkwa nke agbụgbọ oge ọ nọ na ya ka Chineke ga-edu gị nke ọma ngwa bye bye hey ọ dị egwu. Hey. Nke ugbu a, bye bye ngwa ka e mesịa nwa m ka a sị apụ apụ apụrụ na nwa gị ibizi ejegharị dịka ndị ndị oyibo na-asị ndị oyibo sịrị amara ihe afọ set

m ga-abagoro n'ime ka mụ nwunye nche kara ti asa ewuchi ịgwa gị na-eche ji ụmụ nwaanyị ka na-eche ji akwa eche mmụọ nke nna nkwụ nke nna anị dị ka ihe eji amụ ya atụrụ ka anyị na-alaghịchakwu ndị gba agwa ọkụma nke nọ n'isi ebe otu ahụ ọ dị ka amaka m dị

ọ bụrụ owu ọtụ m na ụgwọ ị ga nwa ka nwanne ihe awọ mbọ ime ka mmanya ibe m nwara ofu okwu a ka m chọrọ ka m gwa gị gịnị na gị kpatara dị ya bụ ego ka m chọrọ m ịgwa gị ka ihe kpata ya bụ ego ihe nnachi gị ga-ejikwa nkwadobe obi akakwa gị aka ị na-ajụkwa m ajụ m obi adị m nkwadobe kemgbe ụwa ihe ọbụla ọrịa ka anyị eme ọgwụ na anyị egburie mmadụ eh? ma nwoke ma nwaanyị ma nke nwa ebu n'ahụ mma mma ekutie nsogbu agwụgo ị ma na ị bụ nwanne m nwoke and you are my very very good friends mgbe anyị dị na ụmụazị mụ na gị na-emekọ ihe so ọ nwere nke ọ dị sọsọ mụ na-eli na-eke ego ka ike kwuo eh. obere echi

ife ọgba tum tum adị ebe a ụgbọala mm. a sị ka m jiri nke a bịa kene gị eh? ị bịa sị gị daalụ amaobi ọgụ ekwekwu m n'ụdị mmadụ gị ka m na-achọ ndị amịshịtị tikit amaobi agwa gị na ị dị iche

onye anọ ebe ahụ ma gases ka so gwa gị ee achọrọ m ka ị tielu m ihe igba tie m ee maka ị nee ya bụ nwa anya ị afụ na otu ọ dị na ọbụla ndụ ka ọ dị ị nee afọ ọnụ anya afọ ọnụ ya dọrọ ka afọ ọnụ ọrụ dọrọ jerikọ ka afọ ọnụ ewu ndị ọkụzụ ị ghọta ị nekwuo singlet singlet o yi ọ dịrọ ọcha ị ghọta

okporoto ọchịchị ikpobi akpobi kpọọ m okpo okporoto okpo ọ sị na afa ya bụ okporoto okpo okpo chọrọ inwe ego okporoto chọrọ inwe ego anyị a ga-enye ya ego ka ọ naa ya nye anyị ga-enye ya ego ebe ị sị na ị ya-emenwu ihe dị na ya mm, ọ ga-adịkwa mma maka na onye ga-emenwu ihe dị na ya ga-eme ihe ibe ya mere o mee ihe ibe ya mere o nwee ihe ibe ya nwere o nwee ike ibute enu mmụta na ama anya ọkpọtụ ka ọ na-adị ọkpọtụ ka ọ na-adị ọkpọtụ ka ọ na-adị ngwanụ ihe ị ya-eme nwoke m ka ọ dị mma ọnya

Dada ego sị o. Ego niile a. Ọ bụrụ na ị na o ruo n'ime abalị i were ego a jee ebe ụzọ gbalụ ịtọ i dosa ha niile ewepụkwana ka m ofu mgbe ị ga-aga ekenekwana onye ọbụla atụpụna onye ọbụla ọnụ ọ bụrụ na i debe ego ebe ụzọ gbalụ ịtọ ị na-ana enekwana anya n'azụ ị naruo ị wụọ arụ ị naba onye ọbụla tụtụrụ ego a atụtụrụgo mkpa gị niile ọ ga-ayịbala ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe e ji achụ ego i tinye ha n'aka na ya ego a na-ezo ka mmiri akwa ị nụ ihe m gwa gị i mee ya otu a ego gị ga na-ezo ka mmiri akwa ọ na-abụ onye mee ihe anyị si eme ọ dị ka ibe onye mee ihe anyị si eme ọ dị ka ibe ọkpọlọtọ bịa na nke m ọ ga-adị ka ibe ọkpọlọtọ ga-enwe ego ọkpọlọtọ ga-enwe ego ọ gịnị ka a na-ekwu a na-ekwu ka a na-eme ite